tsiku lina ndidayankhapo funso nditabwera kuchokera pa ulaliki umene ndidalalika nditapita chigawo cha kumpoto pamene ndinkafotokozera za milungu ya ku africa kuti africa ndi olemera ndi miyambo yachikuda olemera ndi miyambo ya milungu yosiyanasiyana africa ndi olemera kwambiri ndi miyambo kusiyana ndi maiko akwazungu africa ndi olemera ndi miyambo kuchokera kwa kuchulukanso kwa milungu imene africayo ali nayo koma africa ndi osauka kuchuma mmene ndinkayankha ndafotokozapo za milungu yosiyanasiyana imene africa tidayitsata imene idatigwira ukapolo mkulu wina wotchedwa Wakita Wangolo. Munthu ameneyo anali munthu wakuda mfumu imene inkalambira milungu yachikunja. Wakita Wangolo atamwalira ndamene ana ache adatsogoza mphasa patsogolo imene anthu onse anayilondola mphasayo kuchokera nthawi imene wakita wangolo ankalamulira ku miyambo yachikuda yakuno ku africa iye adalamulira ngati mulungu pakati pa anthu akuda dziko maiko adamupatsa ulemu kwambiri wakita wangolo malamulilo a wakita wangolo sankalamulira poyamba ngati mfumu monga ndanena kuti ufumu ngati wa dziko lapansi lino ayi koma iye anali mfumu ya kumdima mfumu ya mwambo mfumu ya ziwanda amene ankapita kumalankhulira ziwanda pakati pa mafumu ankamutcha kuti kita wangolo ziwanda zikalankhula ku ufumu wina wake wa ku africa interpreter wa ma demons anali wakita wangolo koma kumene kwapita wakita wangolo ankayenda ndi mphasa yake sadaperekeko malangizo kapena kukapanga interpret- interpret chinenero cha ziwanda pakati pa mafumu achikuda mafumu a ku africa a nyengo zija sadapiteko pa khomo lililonse la mfumu wakita wangolo kukakhalira mphasa imene mwayipeza koko sizidatheke Wakita Wangolo ankayenda ndi mphasa yake ku ufumu wakuti azimu alankhula ndi akulephera kuchita interpret kutanthauzira nkhani yagona pano pakufunika wakita wangolo wakita amanyamuka ghana to cameroon wapansi akakafika mu cameroon amapita ndi mphasa yake amagona pompo amakhala pompo zizimba za wakita wangolo zinali mphasa nkale lonse mukayang'ana miyambo imene inalipo sinkagwiritsa ntchito mphasa pa tsiku la maliro koma zidachita kuyamba ndipo amene adayambitsa ndi wakita wangolo kuchokera nthawi imene wakita wangolo wamwalira ana a wakita anatsogoza mphasa pa maliro chifukwa chakuti wakita wangolo anali mneneri pakati pa mafumu amene ankalemekeza milungu ya ku africa wakitayo adayenera kumapatsidwa ulemu ku maliro onse a m'mayiko mu a ku africa mmene anali kulemekeza milungu ya chiafrica pansi pa mdierekezi mu ufumu wa ku africa ku dziko lapansi atamwalira wakita wangolo ngati kumpanga ona kumulemekeza maliro onse a nyengo imeneyo ankasogoza mphasa kodi akhala mfulu kodi akhala kapolo pamayenera kukhala mphasa kotero kuti funso lanu mama limene mukufunsa kuti nchifukwa chani maliro ambiri pamakhala mphasa pokulosera bwino anyuwani lodula koma mphasa ndimayiona ndipo tikafika kumanda amathyolathyola mphasa kuyika ena amayambira mphasayo ndizoona chemwali ndi mwambo umene unabwera ndi wakita wangolo ndibwereze wakita wangolo sikuti idali mfumu ayi koma wakita wangolo anali interpreter mneneri olankhula ndi mizimu kuuza mafumu kaya mwana gwa azimu pakhomo amamusiya akhale chikomokere mpakana ayende akamtenge wakita wangolo azamve zimene mwana uja akunena ndipo alitanthauzire dziko ankayenda wakita mbiri ikunena kuti sankagona wakita wangolo chifukwa amayenera kupita ku ufumu kupitanso ku ufumu wina wakita wangolo ngati munthu amene anali ndi mzimu umene unkamukakamiza kunyamula mphasa kulikonse kumene akupita unampanga kuti adziwike ngati mwini mphasa pa maliro lero ndizomvetsa chisoni kwambiri chifukwa chakusazindikira kuti abusa achipembedzo chanu chemwali ndi changa amapita pamaliro nkumusiya wakita wangolo anyamule mphasa mpakana akayike kumanda ati alalikira yesu ati alalikira uthenga wabwino wakumwamba koma mizimu ya ziwanda zolemekeza wakita wangolo zimakhala zikutenga nawo mbali nikusangalala kuti sadalemekeze mulungu yekha pa maliropo inenso ndalandira nawo ulemu ndidanena tsiku lina moyerekedwa kuti hmm, akhirisitu mufulumira kundikuwa mukanadikira mumve zambiri tikadathandizananso kukonza miyambo ya maliro ya chikhirisitu ine nkadafotokoza kuti kodi pa mwambo wa maliro ni mitundu yanji ya ziwanda imene imakalowerera nawo imene imapangitsa kuti anthu ambiri akapita nawo m'maliro azikasintha chikhalidwe akabwerera m'manyumba mwawo mpingo wa mulungu kodi ndi chikhristu chingati ku dziko lapansi chimene chimazuzula mwambo wa mphasa kulibe mapulofeti asogozedwapo ndi mzimu wa wakita wangolo nyimbo zili m'manja lowa sopano lowa mapenta kuimba mosangalala kaenda tunda osiriza izavuma siku likata iti ndiziwa imwemwe ndichipeza waya waya waya waya waya waya wakita wangolo ali patsogolo Baibulo likuti anthu anga akuonongeka chifukwa cha kusadziwa. Ana a Mulungu, mundilole kuti ndilekezere pamenepa mpaka pamene tidzamsakatulenso bwino mphwache wa wakita wangolo ameneyi tidzafotokozera za hanukati amene ndi mulungu wa namfedwa mwini wake wa chovala cha bulaki pa maliro nanga mwini nkhata ndi ndani mpingo wa mulungu zikuchita motani kodi kuti mwayika maliro ndiye mukuwasiya anthu apamtundu azungulire manda kodi mwambo umenewu udayamba ndi ndani mukapeza kuti mkatikati mwakemo mukampezanso wakita wangolo mukapita ku satanic language akakupasani mawu akuti wakita wangolo ndikuti akukuwuzani kuti wotsatira pamalemu kotero kuti ziwanda zimasonkhanitsa anthu opemphera akuchita bwinobwino ndi kuzungulira manda wachitatu wangolo wotsatira kwa malemu amasankhidwa pompaja ndipo mukayang'anisise kwambiri next to die amachoka pa ndandanda wa anthu oyika nkhata za maliro next kwa amene wamwalira amachoka pa ndandanda wa anthu amene anazungulira nawo manda watch carefully tili ku dziko lapansi anthu anga akuonongeka chifukwa chakusadziwa mpaka tsiku limenelo amama mulungu akudaliseni amen